takulandirani mu episode ina yotchedwa yendani ndi Nico pulogalamu imeneyi tizicheza ndi makasitomala kuwafunsa mafunso okhudzana ndi Nico ngati amaziwa zambiri zokhudzana ndi kampani imeneyi episode ina iliyonse pali mwayi oti kasitomala atha kuwina K300,000 akayankha mafunso athu muluntu nde apa topita ku Machinjiri tiyeni tikamve kuti contestant wathu atiuza zotani. Apa tafikano ku Machinjiri komwe tikufuna tikumane ndi contestant wina oti timfunse mafunso okhudzana ndi Nico nde tiyeni tikumane nawo atiuze kuti amaziwa chani chokhuzana ndi Nico. Muli bwanji? Tili bwino kaya inuyo? Hayi, ifenso tili bwino. Zikomo.
Takulandirani ku programu yathu. Zikomo kwambiri. Mwakonzeka Eh, ndakonzeka.
kuti muyankhe Mwa mafunso?
basi.
Eh? Kwambiri. Ndi mmene munalandira meseji kuti yayi ndithu takusankhani kuti mulowe nawo mpikisano wathu munamva bwanji? ndipo ndamva na- namva bwino ndipo chimwemwe chodzaza kutsaya ndipo sindimayembekezera Ehe. ndinazo kuti neyo ndingapezeke zoti ndili mmodzi opezeka nawo mu phumi imeneyi aizofumiri ndithu ndetu dziweni pang'ono mutiuze dzina mumapanga chaniso ine ndi agnes mfune ndimakhala kumachinjiri mene anenera kale ineyo ndimagwira ntchito ndimagwira upetroda komanso ndimapanganso bizinesi ndimaweta nkhuku ndikuti uko khrisimasi

takulandirani mu vani yathu ya Nico zikomo kwambiri zikomo tsono apapa tikufunsani mafunso 5 okay funso lina lililonse value yake ndi 60000 kwacha okay zikapezeka kuti funso loyamba mwalondola lapatsogolo lake lapezeka kuti mwalephera ndiye kuti muluza 50% ya value yomwe mwawina kale tipitiriza choncho mpaka na mafunso 5 onse Okay. ati Sono lero tikufusani mafunso osiyana siyana sizoti tasankha kampani imodzi nde imeneyi ndi- siti ndi mafunso awawa a one Nico Okay.
yeah. Chabwino.
funso lanu loyamba malingana ndi pension act yatsopano ya mchaka cha 2023 munthu atha kutenga 50% ya phindu lake ngati watsala ndi zaka 5 kuti apume pantchito. Kodi ndi zaka zingati zopumira pantchito pankhaniyi? Ndi a. Zaka zopumira pantchito zimakhazikisidwa ndi olemba ntchito komwe membala amene akugwira ntchito kapena ndi B. Zaka zopumira pantchito zimakhazikisidwa ndi komwe membala anaisungisa penshoni yake. Musankhepo chinthu chimodzi pamenepopo pakati pa A ndi B. B. B. Yankho lolondola ndi A. Zaka zopumira pa ntchito zimakhazikisidwa ndi olemba ntchito komwe membala akugwirako ntchito. Funso lanu lachiwiri, Ndi ma service anji yomwe NBS Bank imapereka kwa makasitomala ake? A. Banking ndi financial services. B. Telecommunications services. Kapena C. Masevisi azamalonda. Eh. Tikatero mwalondola muli ndi 60,000 kwacha m'thumba. Mukumva bwanji? Eh. Zipitirire. Mashala eh. Zipitirire. Funso lanu lachitatu. Ndi ma service anji omwe mungapeze ku NICO General Insurance? Ndi A insurance ya magalimoto, ya business ndi ya za ulimi. Ndi B insurance ya business, ya moyo ndi ya nyumba. Kapena ndi C insurance ya ulimi, ya moyo ndi ya business. Eh. tikatero ndithu mwalondola tikatero muli ndi 120,000 kwacha kwasala mafunso awiri funso lanu lachinayi kodi cholinga cha minors trust fund ndi chani ndi a kusamalira kusamalira ndi kuteteza chuma cha mwana mpaka atakwanisa zaka zomwe zinakhazikisidwa ndi B. Kupereka chithandizo cha ndalama kwa mwana pa nthawi ya ubwana wake kapena ndi C. Kupereka chipukuta misozi pomwe wachibale yemwe anali ndi penshoniyo wamwalira. Ndi A. Eh, eh, koma ndiye mukungowoloka 108 80,000 kwacha funso lanu lotsiriza kodi makasitomala angayipeze bwanji akaunti yawo ya nbs bank ndi a kupita okha ku nthambi ya bankiyi banki ya pa intaneti ndi banki ya lamya ya m'manja Eh. sitinamalizetu mwasankha kale koma tingomaliza kapena ndi b banki ya pa intaneti komanso nthambi ya banki kapena ndi c ku nthambi ya banki ndi kugwiritsa ntchito banki ya lamya ya m'manja Eh, mwakhazikisa kuti ndi a basi Eh, ndi A. ngakhale sindinamalize Ayi, kufunsa ndi A. ayi ndithu mwalondola

Tafikano pa mathero a program yathu. Ayi ndithu tipezeni. Apa nde mwafika pa malo oti timati chichiri shopping center. Eya, tsono malo awa amayamba ndi basi kuti. Timafuna tingokusiyani ndi ndalama zokha. Kuziti kuno. Oh, ndeti ndika gift kamene zikomo kwambiri. Ayi ndithu Tathokoza ndithu. Eh, anthu amene ali kunyumba mungawauze chani anthu amene ali kunyumba ine ndikungowalimbikisa kunena zoti nico asadzayiderere akungoyenera kunena zokuti a- a- atsate nico ndithu Aka- akakhale- akhale ndi mainshuransi awo alongosoke ndithu zabwinobwino kuti aziyenda ndi nico ehe ngati mene mwayendera lero. ndayendera ine lero ndi nico ndasangalala koopsa sa- si ndimayembekeza kuti ndikakhale ndi 240 mthumba Ayi, ayi, ayi.
ayi ndithu ife kwa ife kuthokoza kuti munakhala nafe kwambiri tikatero tafika pa mathero a programu yathu ya lero yotchedwa yendani ndi nico kodi inuyo mufuna mutenge nawo gawo mu mpikisano umenewu tumizani uthenga wa m'manja imene ili sms ku 0991 323 323 ngati mukufuna kudziwa zambiri zokhudzana ndi maprodakti athu muyankhulane ndi a call center athu pa 323 komanso ngati mukufuna kuonera programu imeneyi ikupezeka pa tsamba lathu la mchezo la facebook at nico group mw komanso mutha kuipeza pa zodiak tv zikomo kwambiri ndipo osayiwala yenda ndi nico